ndipo pamene nthawi yokwaniritsa mapangano anu ndi allah jalla waala yayandikira komwe ndikuyimika msiji yachinayi komwe ndikusala mu mwezi wa ramadhani ndili ndi funso kwa msilamu wina aliyense mukumva bwanji mu mtima mwanu pamene ramadhani ikuyandikira chapafupi kodi muli wokondwa ndi kumutamanda mulungu allahu subhanahu wataala pokupatsani chansi china kapena mukumva kubanika pa chifuwa pakuti kukhala ndi njala masana kumakupwetekani mwina mukudandaula kuti musiya kuyenda ndi atsikana makwalala

analankhula amr ibnu qaisin rahimahullahu taala kunena kuti tuba liman aslaha nafsahu qabla ramadhana zabwino zonse kwa yense yemwe wazikonza yekha ndi kukonza mtima wake ramadhani isanafike inu mutati mwamva kuti kunyumba kwanu wiki ikubwerayi kubwera mlendo wolemekezeka mlendo yemwe akabwera apurezidenti akhale achifundo ndi wosangalala nanu komanso makomo azabwino akhala otsegulidwa kwa inu kotero kuti chilichonse mungadandaulire purezidenti ali ready kukuchitirani kodi inu mlendo wotereyo mungamukonzekere motani zachidziwikire nzosakayikitsa kuti muzakhala wosangalala ndipo muzakonza pakhomo panu kuti pakhale pooneka bwino kodi nankha pali mlendonso wina wolemekezeka kwambiri woposa mlendo yemwe amati akabwera makomo aku janna amatsegulidwa ndipo makomo aku jahannama amatsekedwa mlendo yemwe amati akabwera shaitani amamangidwa ndipo mu usiku wina uliwonse allah subhanahu wa taala azikutalikitsani kuchokera ku ng'anjo ya jahannam mlendo yemwe amati akabwera mkati mwake muli usiku wopambana kuposa miyezi 1000 zomwe ndi zaka 83 palibe angakhale ndi mtima wonyalanyaza pamene ramadhani ikuyandikira kupatula amene chisilamu chake ndi chafeki kapena yense yemwe anangodzidzimukira ali msilamu pakuti anabadwa ku banja la chisilamu koma chisilamu chimamunyasa moti zimangovuta kuti alankhule ndi pakamwa pake kuti chisilamu chanucho ndatuluka koma zochita zawo zimalankhula ndi kuonetseratu kuti iwowa chisilamu sachifuna nankha anthu ochimwa ngati ife tikhaliranji ankhawa ndi odandaula kamba ka mlendo wotiyandikitsa kwa allah subhanahu wa taala nkutipatsa chansi china chokwanira potimangira shaitani kuti asatisokoneze mmaibada pakuti iyeyo nthawi zonse ndi wansanje komanso ndi mdani wa ana a adamu koma kuti onse ofunitsitsa kuziyandikitsa kwa allah ofunafuna chisoni chake ndi okhumbira janna ali wokondwa kwambiri pamene mthunzi wa ramadhani ukuyandikira

ndinaona kumaloto kwanga ine ndili chiyimire pakhomo la ku janna ndi awiriwa pamene anatuluka wotuluka kuchokera ku janna ndipo anapereka chilolezo cholowa kwa uja yemwe adamwalira komalizira uja kenako anatulukanso namuloleza uja kulowa yemwe anamwalira ku nkhondo uja koma anali wolimbikira ndi kuchilimika pa maibada kenako anatulukanso ndikundiuza ine kuti irji ubwerere fa innaka lam yani laka badu chifukwa ndithudi nthawi yolowa iwe sinakwane kunamuchera talha ali wozunguzika ndi izi atawauza masahaba ridwanullahi taala alaihim anali wozinong'oneza wokha kuti zitheka bwanji kuti munthu yemwe anali wolimbikira maibada komanso anamwalirira ku nkhondo kukhala womalizira kulowa ku janna nkukayamba kulowa yemwe anali wofoka komanso sanamwalirire ku nkhondo izi zinazunguza mitu ya masahaba radiyallahu taala anhum

anali olimbikira kupanga maibada komanso anamwalira ku nkhondo ndiye womalizira kumwalirayo walowa ku janna uyo womwalira ku nkhondoyo asanalowe ndi mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam anayankha mulandu ndipo adaafunsa masahaba motere alaisa kad makatha hadha ba'dahu sana kodi mesa uyu wakhala pambuyo pake pa chaka chatunthu qalu bala

izi zikusonyeza kuti inu ndi ine tili ndi mwayi pamene ramadhani ikubwera tili amoyo choncho tikuyenera kukhala anthu osangalala komanso ndi kutsegula zifuwa zathu ndi kufunitsitsa kusala mwezi wa ramadhani ndi kusala mwa mtima wokhumba malipiro ndi mosangalatsa mulungu allahu subhanahu wa taala pakuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam anati